iji mee ka asụsụ na omenala Igbo ghara ịnwụ nke a bụ ebumnuche m m si sị na aga m isoro akụzi ihe ala Igbo mụrụ nze ma nwa ọzọ n'ikwu eziokwu ma ọ bụrụ na anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu anyị amara na asụsụ na omenala Igbo anwụọla ndị nne na nna ndị mmadụ anaghị enwezikwa mmasị ịkụziri ụmụ ha asụsụ na omenala Igbo gị gaa n'ezinụlọ dị iche iche ị ga-ahụ na ihe a na-asụrụ ụmụntakịrị bụ ndị Igbo bụkarị asụsụ bekee ihe nke a bụ nke jọgburu udele na njọ ma sikaa nkakwụ n'isi ọ maghị mma ọ bụ ihe ọjọọ na nwa afọ igbo ṅụrụ mmiri ara onye igbo ga-amụcha nwa na-asụ nwa ya asụsụ bekee mee na nwa ya agaghị ama asụsụ igbo ọ bụ ihe ọjọọ na ị bụ onye na-asụ asụsụ igbo ọ ọ pụtaghị na ọ- ọ gaghị ama asụsụ bekee eme gịnị asụ mana gbaa mbọ hụ na ị ga-akụnye mgbọrọgwụ ịsụ asụsụ igbo na imepụta omenala igbo n'ime ụmụaka ị gaa n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche taa ị ga-ahụ na anaghị enwekwa asụsụ igbo ọ na-abụ a bịa n'ụlọ akwụkwọ e dee igbo language is prohibited that when you speak your vernacular you be penalized it is a taboo ọ bụ arụ na mmadụ ga ịkwụ nha maka na ọ sụrụ asụsụ nna ya it is a taboo ọ bụ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya na njọ ya bụ ana m arịọ na-arịọsi ike ka ndị nne na nna nwee ike na-eme gịnị na-akwalite asụsụ igbo na-arịọ ndị ụlọ ụka dị iche iche na ụlọ ụka anyị dị iche iche ka e nwee ike dị eme gịnị dị eji asụsụ igbo dị ezi ozi chineke dị ezisa ozi ka e nwee ike dị akwado ka nwatakịrị ọbụla tupu ya mee mmiri chukwu n'ụlọ ụka dị iche iche ka o nwee ike nwee gịnị nwee akwụkwọ nsọ nke e ji asụsụ igbo mee gịnị dee ọ ga-enye aka ime ka nwatakịrị dị agụpụta gịnị asụsụ igbo ọtụtụ ụlọ ụka anyị dị iche iche ndị nọ na mba dị iche iche na-abụghị mba na-asụ igbo ana m arịọ ha na-arịọsi ike sị ka ụkọchukwu ndị ahụ na-eme gịnị bụ ndị Igbo ka ha nwee ike were asụsụ Igbo na-eme gịnị na-eme na-eme gịnị eme mgbasa ozi e kwesịrị ịdị eke ya eke ụbọchị taa a sị na a ga-eji asụsụ Igbo eme gịnị eme mgbasa ozi ihe ndị a ga-enye aka hụ na asụsụ Igbo agaghị anwụ when you come to the examination of the West African Examination Council ide asụsụ Igbo na-arazi ụmụntakịrị ahụ ụmụntakịrị ugbu a anaghị enwezi mmasị itinye igbo language as a subject of their choice in eh, um, WASC in their school eh, senior certificate examination ha anaghị enwekwa mmasị itinye ya ime ha sị gị olee ihe ha ji igbo eme olee ebe igbo ga-eduga ha mana ha amaghị na asụsụ bụ ndụ language is a source of identity any tribe that has no language has no culture you must have a language and culture that you be identified with And how can we do it? We can do it by having a transfer, an intergenerational transfer of language from fathers to children. Ọ bụrụ na a na-enwe inyefe n'aka inyefe n'aka inyefe omenala na asụsụ Igbo site n'aka nna fere n'aka nwa I promise you asụsụ Igbo ga-adịgide ọ gaghị anwụ ekwenyere ekwenyesi ike na ọ gaghị anwụ ọ bụ ihe m si dị ebu ozi ekele m dị ekele eze ekule na London nwa afọ Igbo nwafọ igbo ṅụrụ mmiri ara a zụrụ azụ zụọ ya nke ọma onye enyi na-enye aka ịhụ na asụsụ na omenala igbo agaghị anwụ ana m ekele ya na ndị otu ya na-ekelekwa ọ- ọ- onwe anyị bụ ndị nkụzi wepụtara onwe anyị ịhụ na anyị ga na-akụzi ihe ime ka asụsụ igbo agaghị anwụ ọ ga-adịrị anyị niile mma ụmụafọ igbo ebe ọ bụla ụnụ nọ ọ ga-adịrị ụnụ mma n'eke ọ ga-adịrị ụnụ mma n'oye ọ ga-adịrị ụnụ mma n'afọ ọnwụ egbughị ji e ji chụọ aja emecha ọ ga-epuriri ome ya gaziere ụnụ niile ndewo ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya n'otu isiokwu dị mkpa nke anyị ga-ele anyị kpọrọ ndị bụ ndị Igbo anyị ga-eleba anya na ndị bụ ndị Igbo n'ime ndị bụ ndị Igbo anyị ga-eleba anya na asụsụ n'ihi na o nwere ihe atọ eji ama agbụrụ ọbụla ihe atọ eji ama agbụrụ ọbụla bụ nke mbụ bụ asụsụ nke abụọ bụ ejiji mode of dressing nke atọ bụ nri ndị ahụ na-eri that is the type of food they eat anyị ga-eleba anya n'asụsụ nke ndị bekee na-akpọ language language is a source of identity asụsụ bụ ihe mbụ eji amata ebe onye si n'ihi na ọ na-abụ onye sụọ asụsụ amara ebe onye si anyị ga-eleba anya na asụsụ n'ihi na agbụrụ ọbụla nwere asụsụ ha agbụrụ igbo nwere asụsụ igbo agbụrụ awụsa nwere asụsụ awụsa agbụrụ yoruba nwekwara asụsụ yoruba ya bụ anyị ga-eleba anya na nkọwa ihe bụ gịnị asụsụ

asụsụ bụ ụzọ ndị mgbe ochie chepụtara ka mmadụ na ibe ya ji na-emekọrịta ihe maọbụ na-ekwukọrịta okwu ọtụtụ mmadụ dị iche iche so many so many people So many authors enyela so many definition nkọwa pụrụ iche gbasara gịnị asụsụ. Edward Sapir n'afọ 1921 afọ puku iri na itoolu iri abụọ na otu kọwatara asụsụ dịka ihe agbụrụ ọbụla maọbụ obodo ọbụla kwesịrị inwe gịnị kwesịrị inwe njirimara obodo ọbụla

Edward Sapir nwoke a na-akpọ Edward Sapir bụ otu n'ime ndị ahụ nyere nkọwa ihe gbasara asụsụ ọ sị na asụsụ bụ njirimara asụsụ dịka njirimara asụsụ ọ kọwara asụsụ dịka njirimara obodo ọbụla ihe ejirimara obodo ọbụla n'ihi na ọ bụrụ na abịa n'ala Igbo onye Igbo kwuo okwu ị ga-ama na ọ bụ onye Igbo abịakwa n'ime ala Igbo ahụ enwere olu ndị dị iche iche nke anyị na-akpọ dialect in Igbo in Igbo land in Igbo tribe we have so many dialects anyị nwere ngwa dialect ya bụ olu ndị ngwa anyị nwere Owere dialect olu ndị owere anyị nwere Mbaise dialect olu ndị Mbaise anyị nwere Mbano dialect olu Mbano anyị nwere Ọlụ dialect olu ndị Ọlụ enwere Anambra dialect otu a ka ọ dịkwa onye Abakaliki sụọ asụsụ ị ga-ama na ọ bụ onye Abakaliki olee ihe m na-akọ ana m akọwa na asụsụ bara ezigbo uru asụsụ bụ ihe dị mkpa ihe mbụ na mbụ eji amata ebe onye si ọ bụ n'eziokwu na ọ bụrụ na a nọrọ n'ala yoruba mụọ nwatakịrị ọ dị entitled ịmụta asụsụ ahụ n'ihi na bekee sị that a child is entitled to learn the language of his or her immediate environment ya bụ obodo ahụ a nọrọ mụọ ya onye ahụ dị entitled ịmụta asụsụ ebe ahụ mana ọ kwesịrị ekwesị ka ndị nne na nna na-akụziri ụmụ ha asụsụ igbo tụmadị ebe ọbụla a nọrọ mụọ onye ahụ ya bụrụkwa na ọ bụ n'ala awụsa ka a nọrọ mụọ onye ahụ ka ndị nne na nna jisi ike na-akụziri ụmụ ha gịnị asụsụ eh, asụsụ obodo ha ghara iwere asụsụ obodo ọzọ na-akụziri ụmụ ha n'ihi na asụsụ bụ gịnị na-akọwapụta ebe onye si pụta ọ na-anapụta mmadụ gịnị na nsogbu anyị ga-ele anya na ọtụtụ uru dị n'asụsụ ka anyị kpọrọ importance of language importance of language dịka anyị ụnụ ma na ihe nwere uru ihe ọbụla nọ n'ụwa a nwere uru ahụtara m na enweghị ọghọm ọbụla there is no disadvantage in language enweghị ọghọm ọbụla dị n'asụsụ n'ihi na onye ọbụla na-asụ asụsụ ya na-enye aka ịhụ na asụsụ na omenala obodo ya agaghị eme gịnị agaghị anwụ ọtụtụ uru bụ nke dị n'asụsụ asụsụ Igbo mana aga m edepụta ole ma ole ebe a nke mbụ bụ na asụsụ na-akọwapụta ebe onye si yes language I said before is a source of identity. ya bụrụ na onye ngwa asụọ asụsụ ị ga-ama na ọ bụ nwa afọ ngwa onye owere kwuo okwu ị ga-amara na ọ bụ nwa afọ owere na-asụ asụsụ onye Mbano sụọ asụsụ ị ga-amara na ọ bụ onye Mbano otu a ka ọ dịkwa na agbụrụ ndị ọdọ onye awụsa sụọ asụsụ i need ị chọghị i needighi any explanation ịma na ọ bụ onye awụsa mere gịnị kwuru okwu ahụ n'ihi na ọ mere gịnị n'ihi na ọ sụrụ asụsụ obodo ha nke ọzọ bụ na a na-eji asụsụ ezipụta omenala na ọdịbendị dị iche iche

a na-eji asụsụ ezipụta omenala na ọdịbendị dị iche iche dịka abịa na ala Imo steeti o nwere obodo a na-akpọ Arọndizuọgụ obodo a na-akpọ Arọndizuọgụ na-eme ọdịbendị ha ome- ọdịbendị ha a na-akpọ gịnị ikeji mmemme ikeji ikeji festival ya bụrụ na ị gaa na Arọndizuọgụ asụsụ ha ga-eji eme ọdịbendị ha bụ gịnị asụsụ ya bụ olu ndị Izuọgụ ọ bụ olu ha ga-eji eme gịnị eme ọdịbendị ha onye na-abụghị gịnị onye na-abụghị onye izuọgụ agaghị aghọta ihe a na-eme n'ihi na gịnị n'ihi na ọ maghị gịnị olu ndị ahụ onye na-akọwa na asụsụ bara ezigbo n'ihi na a na-eji ezipụta omenala na ọdịbendị gịnị ndị ya bụ ka anyị jisi n'ike na-asụ asụsụ igbo iji mee ka asụsụ omenala igbo ghara ime gịnị ghara ịnwụ uru nke atọ asụsụ igbo bara bụ na asụsụ na-enye ọrụ ndị nke anyị ọ bụ l'ezi n'ihi na ọ bụrụ na ị bụrụ onye igbo maọbụ onye hausa maọbụ onye yoruba gị gaa n'ụlọ ọrụ ebe onye obodo gị ahụ nọ gị sụọ asụsụ gị onye ahụ ga-enwe a sịkwarị na gịnị na ọ gaghị enye gị ọrụ mana ọ ga-enwe mmasị wetuo onwe ya ala ṅaa gị ntị n'olu n'ihi na ị sụrụ asụsụ gịnị asụsụ obodo gị otu a ka ọ dịkwa asịkwa na asụsụ na-azọpụta mmadụ asụsụ na-enye nzọpụta n'ihi na otu ụmụnna anyị dewe nọ na mba ofesi nọ ma otu onye n'ime ha nwere ike ịba na nsogbu mana ọ bụrụ na ọ sụọ asụsụ ha onye nọ n'akụkụ nwere ike ịsị na onye a bụdị nwanne m n'ihi asụsụ ọ sụrụ ya mee gịnị ya aga nyere ya aka ihe m na-akọwa bụ na gịnị na asụsụ bara ezigbo uru Dịka m kwuru na mbụ asị m na asụsụ bụ ụzọ ndị mgbe ochie chepụtara ka mmadụ na ibe ya ji na-eme gịnị na-emekọrịta ihe maọbụ na-ekwukọrịta okwu ọ na-ezipụta echiche mmadụ asụsụ bụ ụda a haziri ahazi it is an organized tone language is an organized tone agwara m ụnụ na nwoke a na-akpọ Edward Sapir n'afọ 1921 afọ puku iri na itoolu iri abụọ na otu kọwara asụsụ dịka njirimara obodo ọbụla njirimara obodo ọbụla bụ gịnị bụ asụsụ anyị bịara leba anya n'uru dị n'asụsụ anyị sị na nke mbụ bụ gịnị na asụsụ na-akọwapụta ebe onye si otu a m bụ nwa afọ ngwa ọ bụrụ na m kwuo okwu a mmadụ onye ọbụla nụrụ olu m ga-ama na m bụ gịnị na m bụ onye ngwa a na-eji asụsụ ezipụta omenala na ọdịbendị ndị ọzọ bụ na asụsụ na-enye ọrụ akọwakwara m sị na asụsụ na-eme gịnị na-azọpụta mmadụ igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ nke onye chiri ya biko ya zere ya dịrị onye ukwu mma dị onye nta mma arịrịọ m na ekpere m bụ na asụsụ igbo agaghị anwụ mana ọ ga-adị anyị n'aka ma ọ bụrụ na ndị nne na nna ga-agbasi mbọ ike ịhụ na ha ga na-asụrụ ụmụ ha asụsụ igbo ma na-egosikwa ha gịnị omenala igbo